Фӏэхъус гуапэ псоми фызохыр, Телэ лъэмыж жыхуиӏэ нэтыным фыкъеблагъэ. Ди зэхуэсым хьэщӏэ лъапӏэ диӏэщ, ар адыгэ усакӏуэ, литературэдж, журналист, зэдзэкӏакӏуэ, кинопродюсер, филологие щӏэныгъэхэм я доктор, Щӏэныгъэхэмкӏэ Дунейпсо Адыгэ академием Урысей Федерацэм и Тхакӏуэхэм я зэгуэтым хэт Урысей Федерацэм Синематологтограф зэгуэтым хэт СИФА Урысей, Британия Дунейпсо кинофестивалыр минитӏрэ пщыкӏух гъэм къызэзыгъэпэща икӏи абы и Президент Бэлагъы Любэ Хьэзрэталий и пхъур, Къандур Мухьэдин и щхьэгъусэщ тӏури

Дэ ди хабзэщи, кӏэщӏу зыкъэдыбгъэцӏыхуам ди гуапэт. Моуэм хуэдэу кӏэлъыздзын сэ и. Зэрысщӏэмкӏэ, уи щхьэгъусэ Къандур Мухьэдин Иорданием, Урдун, щыщщ. Дэ тхуэдэу хэхэс адыгэс, ахуэдэущ зэрысщӏэр. Мухьэдини уэри щӏэх-щӏэхыурэ Хэкум фокӏуэж, абы фыкъыщыхъуа хуэдэу, ахуэдэу фыщыӏэс, хъарзынэу. Инджылызрэ хьэмэрэ Америкэ, дэнэ фыщыпсэур? Кӏэщӏу ахэм и гугъу къытхуэпщӏам уи унагъуэмикӏ ди гуапэт. Япэрауэ, шэч хэмылъу Хэкум кӏэщӏу тедгъазэу дыщытщ. Сэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сыкъыщалъхуащ.

Дадэжьхэр и пэжыпӏэм ухуейуэ щытмэ, къыздежьар Лэшэпсынэ Адыгей лъэныкъуэмкӏэ, иджы Адыгей жыхуэтӏэращ. Аращ а унагъуэм Къандурхэ я лъапсэр къыздежьэр. Арщхьэкӏэ Мухьэдин и дадэжьым гъуэгуанэ зэпичри, Къэбэрдей къехри, Къэбэрдей Цӏыкӏум, мис а Тэрч псы ӏуфэм Къандурей жаӏэу, мис абым Мыхэр уэркъ унагъуэхэт, абым дэтӏысхьэри, къуажэ, Къандурей къуажэр аращ къыздикӏар, къыздежьар. Сэ аращ, Бэлагъыхэ срапхъущ, си адэ лъэныкъуэмкӏэ Мырзэкъан Мырзэкъан абхъазыпщхэм депхауэ жаӏэ, зэгуэрым Тыркум фи лъэныкъуэмкӏэ дыкъэкӏуауэ конференцэ диӏэти, Денис Чэчхалэ жари абхъазым и профессор цӏэрыӏуэ. Дэ фӏыуэ доцӏыхур ар. икӏи усакӏуэщ, и адэри усакӏуэшхуэу, мис ауэдэу унагъуэ, унагъуэ цӏэрыӏуэщ. Ар абхъазыпщхэм теухуауэ зы тхылъ къыдигъэкӏати, абым жесӏащ, дэ ди унагъуэр хэткъым, Мырзэкъан лъэпкъыр ахьэри абхъазыпщхэм къытекӏа зы унагъуэщ, щыжысӏэм, Дыхьэшхащ мис иджы псори ттезыхыжыну гуащэр къэкӏуащ, жиӏэри. Итӏэ, аращ кӏэщӏу иджы дэ Инглизыращ дызыдэсыр, пэж дыдэу Мухьэдин Иорданым

дыкъыдэтӏысхьа хъуауэ илъэс куэд хъуауэ дыдэсщ, ауэ нэхъыщхьэращи, мис уэ зэрыжыпӏауэ хэкум ӏэмал имыӏэу сепхауэ сщытыну сыхуейти, си лэжьыгъэр хэкумкӏэ есхьэлӏащ, Сочи, Ахын Псы фӏыцӏэм и ӏуфэм де Сочи жыӏэу зы къалэ дахэ адыгэхэм я къалэу щытауэ, я щӏыпӏэу щытауэ дэтщ. Абы щызэзгъэпэщащ а кинофестиваль урысымрэ мы Великобританиемрэ зэзыпх кинофестиваль зэзгъэпэщащ. Си фӏэщ хъурт а щӏыпӏэм ӏэмал имыӏэу цӏыхум и псэм зыкъищӏэжу, цӏыхум и псэр зыхэтхэ адыгэ хэкӏуэдами, урыс хэкӏуэдами, зэгурымыӏуэныгъэм, зауэм, гузэвэгъуэм зилъ икӏутахэм. Абыхэм я фэеплъу а фестивалыр абдейм къэзгъэуващ. Икӏи ар нобэ къыздэсым мэлажьэ, аращ абы сыт хуэдэ лъэпкъми ящӏа кино, фильм къыдогъэлъагъуэ адыгэм ящӏари, урысым ящӏари, сыт хуэдэ лъэпкъым ящӏари, сыт щхьэ жыпӏэмэ зэгурыӏуэ нэхъыфӏ зыри дунейм тету жыпӏэжыӏуэн хуейт. къызгурыӏуащ, къызгурыӏуа, Тхьэм уигъэпсэу, ӏуэху куэд лъэпкъым щхьэкӏэ зэрыпщӏэм дыщогъуазэ, модрейуэ, мис иджыпсту ныщхьэбэ, уэ жыпӏэри къэсщӏауэ аращ, сэри Мухьэдин зиусхьэныр дэри ди хьэщӏащ, минитӏрэ пщыкӏутӏ гъэм ди деж щекӏуэкӏа фестивалым папщӏэкӏэ, сэри хэкумкӏэ сщоуэ, уэрэ сэ дызэрыпщӏэри, къытхуеблагъэри, уэ абы иужькӏэ зэ укъедгъэблэгъэну дыхэтами, къыдэхъулӏакъым. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, иджы сэри сытэрчщ, сыджылахъстэнейщ, хэкум дейкӏи, мыбыкӏи сыджылахъстэнейщ. Джылахъстэней щӏалэщи моуэ къихьэхуауэ къыщӏокӏ, Къармэхьэблэ нэсу тӏэкӏу нэхъ гъунэгъуу нэкӏуатэри, Адыгеймкӏэ къикӏауэ щытым. Аракъэ зэрыщытыр? Тхьэ пэж дыдэм абы хъыбар гъэщӏэгъуэнхэр щыӏэщ. Мэ, сэ си усэхэм ухэплъу щытмэ, уи натӏэм кърикӏуэну зыгуэрхэр щэ усэхэм къыхэщу щытщ тхылъ ипэ дыдэу стхахэм илъэс пщыкӏухым ситу къыдэкӏа си усэ тхылъым деж щегъэжьауэ си натӏэм кърикӏуэну зыгуэрхэр абы щыжысӏауэ щытщ Ар иджысту нобэ мы зэманым сриплъэжу сыщыхэплъэм дей согъэщӏагъуэ. Мухьэдин ахуэдэу и усэ, ну, ус, Мухьэдин усакӏуэкъым, дауи тхакӏуэшхуэщ. Алыхьым иджыри куэд иригъэтхыф, мис сэ тхылъ пщыкӏущ нэблагъэ стхащ. Мухьэдин щэныкъуэм нэблагъэ итха, мы гъэм и щэныкъуэр къыдэкӏынущ. Алыхьым нэхъыби иригъэтх, игъэузыншэ. Иджы абы абым и гъащӏэм мис ауэдэ зэтехуэныгъэ гъэщӏэгъуэнхэр къыщыхъуащ. Зэгуэрым ар хэкум игъэзэжауэ, ипэ дыдэ игъэзэжауэ щыщыӏэм щыгъуэ абым Кӏуэкӏуэ Валерэр тхьэмадэу тетт Къэбэрдейми. Ар Мухьэдинрэ абырэ зэнэӏуасэ хъури, Кӏуэкӏуэ Валерэми жэнэт рэхьмэт Алыхьым кърит, ари дунейм ехыжащ, иджы абым и къуэращ тетыр тхьэмадэу. Атӏэ Казбек жыхуэпӏэр Къазбэчыр тетщ, иджы а Валерэм Мухьэдиныр ӏейуэ игъэлъапӏэу, ар паспорт, урыс паспорт къратынми лъэщу къыдэӏэпыкъуащ. Лӏыгъэ иӏэт, лӏыгъэшхуэ иӏэт а лӏым, лӏыгъэ иӏэт, напи иӏэт, напи лӏыгъэ иӏэт. Мис апхуэдэу Мухьэдиныр щӏыпӏэ дахэхэм ишэт, къыздришэкӏт. Зэгуэрым жи, мис ауэдэу а Долинэ Нарзанэ жыхуаӏэм щэ, Нарсанэ псыр къыздежэхым, а лъэныкъуэмкӏэ дыдришейуэ, жи Мухьэдин. Къармэхьэблэкӏэ дыблэжащ, жи. Иджы ар щӏея зэманым щыгъуэ зэтедгъахуэри сэ илъэсищ си ныбжьурат, а къуажэм сыдэст. Абы жриӏар пщӏэрэ? Мухьэдин, мис мы къуажэр, жиӏа мы Къармэхьэблэр, хабзэри, бзыпхъэри, напэри къыздежьэ. Мыр адыгэ къуажэ дыдэу Щапхъэ хъун мыбым еджагъэшхуэхэр къыдэкӏащ, усакӏуэшхуэхэр къыдэкӏащ. Мыр ӏейуэ щӏыпӏэ гъэщӏэгъуэнщ, жиӏащ. Къыбгурыӏуа, жи. Мухьэдиным жиӏэри, Нтӏэ, мыбы щыщ зы къызэбгъашэ хъунукъэ, Валерэ, жаӏэри, мис ауэдэу дыдыхьэшхат, жи. Зэманыр къекӏэрэхъуэкӏыурэ, дапхуэдиз илъэс абы иужькӏэ дэкӏыжа, дэ дызэрихьэлӏэри мис ауэдэу ди насып зэхыхьа. Ари, ари гъэщӏэгъуэнщ. Иджы жаӏэкъэ, Баязит и ныкъуэм де, угупсысэну хуэсакъ узэгупсысым. Зыгуэрым ухуеину хуэсакъ, узыхуеинум жаӏэ. Нтӏэ, аращ. Аращ, уэ ухуэсакъащ, э, Тхьэм куэдрэ куэдрэ фыздигъэузыншэ, э, Мухьэдини, аращ, уэри мес, э, долъагъури. Э, Сэ э, мыбдежым мыхуэдэу жысӏэну сыхуейт. Э, Ди дэӏуэгъу лъапӏэхэ, э, ди нэтын еплъхэ, ди хьэщӏэ лъапӏэ Бэлагъы Любэ теухуауэ мыпхуэдэу дыкъоджэ. Тхылъ пщӏыкӏущ къыдигъэкӏащ усэхэри, романхэри хиубыдэу. Щэ нэхърэ нэхъыбэ тхыгъэхэри журнал зэхэтхэм къытригъэхуащ, Урысей, Инджылыз, Америкэ, Испание. И тхылъхэмрэ и тхыгъэхэмрэ пщӏэ дамыгъэхэр къыхуагъэфэщащ Литературэмрэ щэнхабзэмкӏэ дунейпсо саугъэтхэм и лауреат зыбжанэрэ хъуа Бэлагъым и тхыгъэхэм адыгэ тхыдэм увыпӏэфӏ щеубыдырщ. Любэ адыгэбзэкӏэ инджылызым и къалащхьэм SOAS еджапӏэшхуэм еджакӏуэхэр щызэхуишэсурэ. иригъэджащ. Анэдэлъхубзэр, ар сыт и уасэ, адыгэбзэкӏэ мо хуэдэ Европэм и курыкупсэм дежым щебгъэджэну, ар хъумэным, зегъэужьыным теухуауэ дунейпсо конференцэхэм жыджэру хэтщ, Лондон щыпсэуа илъэсхэм итха сэ тхьэ сызэрелъэӏур адыгэбзэщ, и усэ тхылъым папщӏэ дунейм и цӏыху, Щӏыхьыцӏэр минитӏрэ пщӏыкӏущ гъэм Лондон къыщыхуагъэфэщащ. Апхуэдэ гъэлъэпӏэныгъэхэм ящыщщ Урысейм саугъэт нэхъ лъагэ дыдэр, Пушкиным и цӏэр зезыхьэ медалыр къызэрыхуагъэфэщари. Любэ, уэ сыт хуэдэ ӏуэху ухэтми, Адыгэм ухуэлажьэу аращ. ӏуэху дахэ куэд лъэпкъым къытхубощӏэ. Ди бзэр жыбоӏэ, ди хэку. ди хабзэр жыбоӏэ, абыкӏэ фӏыщӏэ ин уиӏэщ. Нобэ дыкъыздэсам мес хэхэсым ди бзэр хэшыпсыхьыжурэ макӏуэ. Псом хуэмыдэу хэхэсым теухуауэ сыноупщӏыну сыхуейт, хэхэс адыгэхэр адыгэу дыкъэнэжын щхьэкӏэ сыт тщӏэн хуейр?

Нтӏэ, А. нтӏэ. Иджы мис мыбы и- инджылызыбзэкӏи урысыбзэкӏи тетхауэ щытщ э, Молюсь я на адыгском языке I say my prayers in Circassian жыӏэу. Э, Иджы мыр э, зэгуэрым Америкэм э, зы м, бзылъхугъэ дэгъуэ дыдэ адыгэ ӏуэхухэм хэту дунейми ехыжащ Алыхьым и жэнэт нэху ищӏ. Мы тхылъым щхьэ къызжиӏащ Любэ I say my prayers in Circassian жыбоӏэ жиӏащ. Сыт уи тхьэлъэӏухэр зытеухуар? Ар абым тӏэкӏу Сыкъигъэщтащ а упщӏэм. Иджы абым сэ Тхьэ сызэрелъэӏуракъым, сэ сызу- сызэлъэӏу сызэрелъэӏу бзэрат мыхьэнэ зиӏэр. Иджыри аращ абы къикӏыр. Мыр уи упщӏэм и жэуапщ, Баязид. Ар иджы хамэ къэралым къыщалъхуащ а цӏыхубзыр. Ар Америкэм къыщалъхуати, ди бзэм и кууагъыр апхуэдэу зыхищӏакъым. Мис уэ дэгъуу уопсалъэ. А цӏыхубз дэгъуэри адыгэбзэр езым зригъэщӏэжа унагъуэми щыпсалъэхэт. Фэ ӏейуэ пщӏэшхуэ къыволэжьэр. Сэ Хэкум сыкъыщалъхуа иджы мы бзэм щӏагъыбзу щӏэлъыр мыращ. Сэ Тхьэ сызэрелъэӏур адыгэбзэрщ щыжыпӏэкӏэ, абы къикӏыр уэ зыри нэхъ пэгъунэгъу уи псэм щымыӏэу аращ, нэгъуэщӏыбзэ. Сыт хуэдэ бзэ пщӏэми, сыт хуэдэ къэрал удэ- удэсми, сыт хуэдэ ӏуэхугъуэ зепхьэми, сыт хуэдэ ӏэнатӏэ уӏутми, сыт уи ӏум ипэ дыдэ къикӏыр? Адыгэбзэ. Адыгэбзэр уи ӏум къызэрикӏыр иджы дэ сэ куэдрэ согупсысыр мы ӏуэхум. Мыдрей лъэпкъхэм къэрал яӏэщ. Дэ сыт ди лажьэр? Дэ щхьэ къэрал димыӏэрэ? Сыт хуэдэ щыуагъэу пӏэрэ дэ къэтщыщӏар, зетхьар? Дэ ди гуэныхь сыту пӏэрэ ттелътэр, мыхуэдэ хьэзаб ди лъэпкъ тхьэмыщкӏэ гугъу ехьа, ди лъэпкъыр гугъу ехьа, мыхуэдэ хьэзаб, мыхуэдэ гъуэгуанэ хэт хэта, жызоӏэри, сыщегупсыскӏэ-щэ. Иджы нэгъуэщӏ зыгуэруи убгъэдыхьэфыну абы узэрегупсысра? Алыхь Тэхьэлэм ар шансу къыдитагъэнщ, жызоӏэ, хэкӏыпӏэу, лъэпкъым псалъэ папщӏэ дэ ди лъэпкъым къыхэкӏа цӏыхухэр дунейм Дапхуэдиз нобэ офишалу, официалу къапщтэмэ, къэралу щэныкъуэрэ тхум адыгэр ябжу адыгэ лъэпкъ жаӏэу диаспорэу къалъыту щыӏэщ. Ауэ абы къищынэмыщӏауэ, дапхуэдиз къэрал адыгэр здэщыӏэр, адыгэрэ мыадыгэрэ ямыщӏэжу, мыхэм лъэпкъыр Мы дунейм лъэпкъыу тетым я лъым лъы гъэщӏэгъуэн хагъэлъэдащ, культурэ, щэнхабзэ, гъэщӏэгъуэн дунейм къытрагъэхьащ. Зы щапхъэ закъуэ нэхъ ухуейкъым. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи Алыхьым къызигъэхъулӏэмэ, сэ иджысту си лэжьыгъэр абы ехьэлӏауэ, абы теухуауэ роман сотхри, икъукӏэ гугъуи срегъэхь, икъукӏэ ӏуэхушхуэщ мыр, лэжьыгъэшхуэ щыӏэ, ауэ ар абым сытепсэлъыхьынкъым, сызытепсэлъыхьыр уи упщӏэм жэуап есту аращи-щэ. Адыгэм еплъ иджы а Леонардо да Винчи, а закъуэм фӏэкӏ адыгэм къыхэкӏауэ щытмэ, ар езыр и закъуэ къэралщ. Дапхуэдэу жыӏэт. Иджы ар къэзымыцӏыху мы дуней хъурейм щыӏэкъым, абым и гениер, и и талантыр, и гъуазджэр зылъэмыӏэса, ар къэзымыцӏыхуа, иджыри къэскӏэ абы сурэт ищӏахэм къеджэфкъым, Мона Лизэ къикӏыр иджыри къагурымыӏуауэ, мис апхуэдэ ӏуэхущ мыбы и ӏуэхури-щэ. Мыбым и псэр адыгэпсэрщ, мыр адыгэ анэ къэзылъхуар. Сэ быдэу си фӏэщ зэрыхъумкӏэ, сэ си Къэслъыхъуа, къэслъэпхъэща ӏуэхухэм ипкъ иткӏэ, нтӏэ, ар аращ, мыдэкӏэ дыкъэкӏуэнщи, мыдрей, мыдрейуэ, Тыркум щыӏэр, Урдыным щыӏэр, Израилым щыӏэр, Америкэм щыӏэр, Африкэмрэ Индийскэ Ныкъу къэралым, нэмыцэм дапхуэдиз щыӏэр, дэнэкӏэ щыӏэ адыгэхэми, Абыхэми езыхэм захъумэжыфрэ а щӏэныгъэ абы щыӏэхэри зрагъэщӏэфмэ, ар псори ди хэкум къехьэлӏэн хуейщ. Нобэ хуэдэ зы махуэщ, мис иджыпсту къэралыр лъэщу зэрехъуэкӏыр, иджыпсту дунейр апхуэдизу зэрехъуэкӏыр наӏуэуи, мис иджысту и зэман дыдэщ, хэт апхуэдэ щӏэныгъэ, хэт апхуэдэ ӏэзагъэ иӏэми, псори хэкум ирахьэлӏэну. Сэ си гугъэщ ар Урысейм и политикэми къитӏасхъэну. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, дэ нобэ-щэ дызэгупсысын хуейр дэ ди щхьэра, дэ ди ӏуэхур къыздикӏыну къэралыгъуэра дыздегупсысын хуейр. Лъэпкъыу республикэу щы Урысейм дэтщ. Иджы Къэрэшей-Шэрджэс жыпӏэми, Адыгей Республикэ жыпӏэми, Къэбэрдей-Балъкъэр жыпӏэми, дэ псоми, адыгэхэм, ди гъуазджэр, ди гупсысэкӏэр, ди ӏуэхур зытохуэ. Напэтехыр псом декӏи напэтехщ. Напэр псом декӏи напэщ. Адыгэбзэр щыжытӏэм де, адыгэбзэм и мыхьэнэр псоми зэхуэдэу къыдгуроӏуэ. Псоми ди бзэм гъэщӏэгъуэн куэдрэ абыми икӏи сытетхыхьа, икӏи сытегупсыхьа, куэдри сегупсысащ. Псэр гупсысэнри, гъащӏэри, дунейри, гъуазджэри псори зытеухуауэ щытыр нэхъыщхьэм псэращ. Мыдэкӏэ гум цӏыхум фӏыгъуэу ищӏэфыну, къыпкърыкӏыну хъуар гум Тегъэщӏауэ гуртапщэу иӏум сауэт къокӏуэдыр. Абым псори дызрепхырт. Ди адыгэбзэр тфӏэкӏуэду щытмэ, менталитет жыхуэтӏэр, мис абым щэху илъыр, ар псоми тфӏокӏуэдыр. Аращи, псом япэ адыгэбзэр адыгэбзэр хъумэн хуейщ. Хэкум бизнес фиӏэми, мылъку фиӏэми, сыт фиӏэми,

сыцӏыхубз цӏыкӏуращи, си щхьэгъусэм иужьым иту сыкъэкӏуа хъуащ. Арщхьэкӏэ сэ схузэфӏэкӏынур аращи, си фестивалыр къэсхьыжри Хэкум абым и лъабжьэр щыхэссащ. Абы къищынэмыщӏауэ, си тхылъхэр адыгэбзэкӏэ къызэрыдэзгъэкӏыр, си ӏуэхур зэрысщызесхьэр, сыкӏуэ сыкъэкӏуэжу зэрыӏутыр. Иджы дэнэ щыӏэ адыгэми а гъуэгур, а гъуэгуанэр игъэзэщӏэн хуей? Сэ нобэ Нэмыцэм сыщыӏэщ е Тыркум сыщыӏэщ сытырку жыӏэу тӏысыжу икӏи икӏи тырку икӏи адыгэ икӏи урыс икӏи адыгэ икӏи инглиз икӏи адыгэ икӏи хьэрып икӏи адыгэ журтри ара икӏи журт икӏи адыгэ абым зыри зэран хъуӏым фӏыгъэ къефхьэлӏэ хэкум фӏыгъэ хэкум ди адэжьхэм я лъапсэм ди Ди псэр къыздежьам, ди хэкум ресторан фыкъакӏуи къэвгъэув, щӏыгу тӏэкӏу къыщыфщэху, зы унэ щывухуэ. Абы щыӏэ адыгэхэм лэжьапӏэ ефт, лэжьыгъэ къыздагъуэтын, ӏуэхугъуэхэр ӏуфх. Ар сэ быдэу си фӏэщ мэхъур мыр мис мыхуэдурэ гъэзэщӏэн хуейуэ, мыхуэдурэ къекӏуэкӏын хуейуэ. Абы дэ хэхэс дыщыхъуну жыбоӏэ. Уэ уи хэкум ущыхэхэсми нэхъыфӏщ нэгъуэщӏ, хамэ щӏыпӏэм ущыхэхэс. Абым ауэдэ шынагъуэ иӏэкъым. Абыми, мыбыми зыдехьэкӏын хуей ӏуэхур. Ахуэдэу соплъ, Байзид. Упсо, упсо, упсо. Къызэрыхэбгъэщамкӏэ ухэхэсу щытми, уи гупэр хэкумкӏэ гъэзауэ. Итӏанэ уэ жыхуэпӏахэм и лъабжьэр щӏэтхъэн хуейуэ къызгурыӏуар Бзэр тебзэу щытмэ, хабзэр абы и щӏэбзэщ жыхуаӏэм хуэдэу, нэхъыщхьэр бзэращ жыбоӏэри, тэмэму къызгурыӏуа бзэр ӏэмал имыӏэу хъумауэ, хэкумкӏэ мис ахуэдэу упыщӏауэ, ахуэдэу нэхъ укъелыну. Бзэр, бзэр дымыхъумэмэ дыкъелынукъым. Бзэращ, бзэм хабзэри игъэпщкӏухьауэ илъщ. Дэ ди лъапсэр, ди унэр ди бзэращ. Ди бзэм и кӏуэцӏым зыщытхъумэфынущ. Атӏанэ, мы дунейм сыт хуэдэ фӏыгъуэ къытӏэрыхьэми щӏэныгъэ ирехъу, экспириенс жыдоӏэ, ӏэщӏагъэ ирехъу, псори Хэкум етхьэлӏэрэ ди Хэкум и ӏуэху къызэрикӏыным иужь диту дыщытмэ, дыпсомэ, ар сэ сызэреплъыр мыбым, нобэ и хэкум епцӏыжа цӏыхур хамэ щӏыпӏэми епцӏыжынущ. Дауикӏ, дауикӏ. Уи хэкум пэжу убгъэдэтын хуейуэ къызолъытэ. Ар, ар зэрыпщӏэфыну закъуэр уэ Алыхь Тэхьэлэм къыпӏурилъхьа бзэр, уи анэм къыпӏурилъхьа бзэр, ар Ар ӏэмал имыӏэу уэри уи быным ептыжын хуейщ. Ар ӏэмал зимыӏэ ӏуэхущ. Ар ди къалэнщ. ӏэмал имыӏэу ди къалэнщ. Мыбдежым сэ ди дэӏуэ лъапӏэхэм захуэзгъэзэну сыхуейщ, ди дэӏуэ лъапӏэхэ, ди нэтыным еплъхэ, ди хьэщӏэм упщӏэ ефтын хъумэ, моуэ мис мыбдежым къэфтх фи упщӏэхэр, ди нэтыным и кӏэухым дежым фи упщӏэхэм Жэуап тэмэм къритыну Тхьэм жиӏэмэ, Любэ зыхуэдгъэзэнущ. Мыбдежым нетӏэ тӏэкӏунитӏи къыхэбгъэщами, Любэ, сэ иджыри тӏэкӏу тызогъэчыныхьри, хэхэс адыгэхэм я хэку ягъэзэжын хуей. Уэ нетӏэ къыхэбгъэщахэм абы зыкъомри хэтщ, ауэ ягъэзэжын хуей, абдей ӏэпхъуэжын хуей. Ягъэзэжмэ апхуэдэ илъэс дэкӏа, апхуэдиз илъэс дэкӏауэ ахэр хэкуми хэхэс щыхъуну. Уэ жыпӏащ абы и жэуапыр, Нэгъуэщӏыпӏэ ущыхэхэс нэхърэ уи хэкум ущыхэхэсми нэхъыфӏщ жыбоӏэри. Пэж дыдэщ ар бдызоӏыгъыр. Хьэмэрэ мыбдежым хэхэсхэр я хэкужьым кӏуэжыну хуейми, нобэ хэкужьым и тепщэхэм ахэр я хэку ягъэзэжыну хуит ящӏыну? Абы теухуауэ сыт къыжыпӏэн? Сэ си гугъэмкӏэ ящӏынущ нобэ, иджы нэхъ зэманыфӏэ абы иӏэкъым. Иджысту политикэ къекӏуэкӏымкӏэ сэ сызэрыхэплъэмкӏэ иджы ахуэдэ зэман къэхъуащ. Экклезиастым зэритыр Зэман щыӏэщ нывэхэр щызэбградз, зэман щыӏэщ нывэхэр къыщащыпыж, жеӏэ. Пэжкъэ? Нитӏэ иджысту дэ ди хэкум нывэр къыщызэщӏищыпэж зэманщ. Сэ си гугъэщ нобэ ди республикэм сенатору хуэлажьэхэм абыхэм упщӏэр къагъэувыфыну. и мылъку, и ӏуэху, и дэлъ къихьу, и хэкум и сэбэп къекӏыну, зэран хуэмыхъуну, зи хэку къэзыгъэзэжыну хуейм, абы зыри сэ си гугъэкъым къэралым пэщӏэувэну. Си гугъэкъым.

Ар, мис, уеплъмэ, псалъэм папщӏэ, ютубхэм уихьэмэ сытмэ, уеплъмэ, ар гъуэзэджу, егъэлеяу, дахэу, мис ахуэдэурэ къекӏуэкӏащ лъэщу. Ар нетӏэ зэрыжысӏащи, ӏэмал имыӏэу Мис апхуэдэ зыгуэр адыгэхэр псори здызэпха хъу щӏыпӏэ къыщызэтезгъэувэну си унафэти, абы щыгъуэм мис къэралым хэт цӏыху дэ къыддалъхуа, ди хэкум щыщ сенатору а зэм иджыри щыӏэщ, Алыхьым куэдрэ ӏэщӏагъэфӏ ирит Къанокъуэ Арсен, Къызбгъэдэувэри а ӏуэхур къыздигъэдэхащ и мылъку, и пщӏэнтӏэпс хилъхьэу, мис апхуэдэ мылъку, я мылъку къыхамылъхьэу къыббгъэдэмыхьэхэмэ, дауикӏ, пхузэгъэпэщынукъым. Абы къищынэмыщӏауэ, ну, гугъущ ар фестиваль щыпщӏым де, мис иджы адыгэхэм адыгэ фестиваль жаӏэу Тыркум къызэрагъэпэщи, сэ сощӏэ ахэр гугъу зэрехьыр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, фестиваль щыхъукӏэ мылъкушхуэ дауи токӏуадэ. Мыбым ӏэмал имыӏэу мисыр уэ уолъагъу, иджысту сурэтым къытридзащ, ар Сочиеращ, абым тхьэмадэхэм ӏэмал имыӏэу дыбгъэдыхьэн хуей хъуащ, мис мы зэманым мы цӏыхубзыр мэрым и вайс-мэру щытурат. мис мы сӏыгъыр мыбдежым де плъагъур езы Сочим саугъэт къысхуигъэфэщащ мы лэжьыгъэр къызэресхьэжьам, мы къалэм мыр къызэресхьэлӏам папщӏэ. Иджы дахуэдиз гугъуехь дыхэмытами, мис ауэдэу саугъэт къызату ягъэлъапӏэу ауэдэ щӏыпӏэми дынэсащ. Ипэщӏкӏэ дауи гугъу уехьынущ. Ауэ гугъуехьым ущышынэн хуейкъым, шэч хэмылъу а ӏуэхур абым дахуэдиз адыгэ къетшэлӏар, дахуэдиз цӏыху лъапӏэ кином хэту Оскархэр къахьауэ, Бафтэ къахьауэ, Москва Михалков и фестивалым и саугъэтхэр къахьауэ. Дахуэдиз цӏыхухэр абы къетшэлӏа Тыркум щыщ адыгэхэри, тырку дыдэхэри хэту. Дэ зэтпхыну, цӏыхухэр зэтпхыжыну адыгэ бзылъхугъэм къызэригъэпэща фестивалым мис мыхуэдэ лъагапӏэ еубыд жаӏэу Ауэдэу ягум илъу дэкӏыжын щхьэкӏэ, дэ тлъэкӏ къыттенакъым командэ си тим къыздэлажьэхэр, иныкъуэр адыгэ, урыс, инглыз яхэту, лъэщу мис ауэдэу здэӏэпыкъуу зыдэлажьэрэ къызэдгъэпэща. Илъэсиблым къриубыду пщыкӏущ фестивалу къызэдгъэпэща. Абы щыщу хыр Сочи къыщедгъэкӏуэкӏа мыдрей мис иджы епщыкӏущанэ ирикъунущ мы гъэм, мис мыдэ ноябрым, новембрым, Алыхьым жиӏэмэ, илъэсым и мазэ епщыкӏузанэм Лондон къыщедгъэкӏуэкӏынущ. Мы ӏуэху гузэвэгъуэ Урысеймрэ Украинэмрэ я зэхуакум къыщыхъум теухуауэ фестивалым и ӏуэхур Сочи иджысту къыщыувыӏауэ щытщ, сыт щхьэ жыпӏэмэ иджы мыр Инглызым къикӏыу абы къэкӏуэнухэм визэ визэ ӏуэху тесыкӏэ я ӏуэхур зыфӏэкӏынукъым гъуэгу пщӏэхэри, гъуэгу зэпаупщӏу кӏыхь хъуащи, абы щхьэкӏэ зэкӏэ паузэ жыдоӏэ, паузэм тедгъэувауэ щытщ. Арщхьэкӏэ езы фестивалыр ужьыхакъым, езыр мис Лондоным, Алыхьым жиӏэмэ, епщыкӏущанэр щедгъэкӏуэкӏыну абы Мелыщэщ дытолэжьыхьыр. Мыр культурэм, щэнхабзэм и ӏуэхур, гъуазджэр, ар зэи къэувыӏэкъым, къэбгъэувыӏэ хъунукъым. Зэгуэр къэбгъэувыӏэмэ, аращ, бжэр хуэпщӏыжауращи, бжэр ӏухауэ, лъэмыжыр ӏухауэ къыдогъанэ. Алыхьым жиӏэмэ, зауэри зэхэкӏыжынщи, Сочыми Гуфӏэгъуэкӏэ Алыхьым жиӏэмэ, дгъэзэжынщи, абыми щыпытщэжынщ ди лэжьыгъэм. Тхьэм жиӏи, Тхьэм жиӏи, уей, Украинэ зауэр гузэвэгъуэшхуэм, Хэкумкӏэ сыт и лъэныкъуэкӏи дыщӏоупщӏэр абыи, Тхьэм жиӏэм икӏэщӏыпӏэкӏэ, ар иухынщ, модкӏэ модрей дахэхэми къыпыфщэнщ, Тхьэм уригъэфӏакӏуэ. Любэ, сэ моуэ тӏэкӏу къэзгъэзэжынурэ усэм И дежым сыкъэкӏуэжыну сыхуейт. Усэ птхыуэ дапщэщ щӏэбдзар? Икӏи усэ жыпӏэу ар къыхэпхын хуей щӏэхъуар сыт? Ар къыджепӏамэрат. Ар, усэр, сэ къыхэсхакъым, езым сыкъыхихауращ, Боязид. Пэжу ухуеймэ, дауэ ар къызэрыпщӏар, жыӏэт. Сыцӏыкӏуу иджыри сымытхыу, иджыри тхэкӏи тхылъхэми сыкъемыджэ щӏыкӏэ, усэ, усэбзэкӏэ сыпсалъэт. Си лъакъуэмкӏэ ритм къизгъэкӏыу, рифмэ къизгъэкӏыу псалъэр зэзгъэкӏуу, зэпызгъувэу, мис ауэдэу адыгэбзэкӏэ жысӏэти, си анэр ӏущышхуэщ, си анэ егъэджакӏуэ, илъэс плӏыщӏрэ тхурэ егъэджакӏуэу медресэхэм щылэжьауэ уэдэщ, къэралми цӏэ къыфӏигъэф. къыхуигъэфэщащ, еджагъэшхуэ цӏэр къыхуигъэфэщауэ щытщ. Си анэм къыгурыӏуащ ар зэрыусэр. Арати, си анэм си ужьым иту сыт жысӏэми итхыу усэ цӏыкӏухэ мис ауэдурэ дунейм къытехьа. Итӏанэ сэ сыщыцӏыкӏум си гугъэр псори ауэдэу псалъэ си гугъэт. Сщӏакъым ар ауэдэу псори псалъэ си гугъэт ауэдурэ зэрагъэкӏуу зэхагъэувэу. Итӏанэ сэри медресэм сыщӏыхьа еджапӏэм зищӏысхэр псори къызгурыӏуурэ хуэмурэ стхыурэ илъэс пщыкӏух сыщыхъуам де си япэ тхыль цӏыкӏур хьэзырт. Схьыри тхылъ тедзапӏэм дэслъхьащ, арщхьэкӏэ илъэс зытӏущ дэкӏа нэужькӏэ итӏанэ къыдэкӏауэ. А зэманым Къэрал къэралым къыдигъэкӏт тхылъхэр, илъэс бжанэкӏэ упэплъэт, щыщӏэплъхьа илъэсым иужькӏэ илъэс зытхух дэкӏмэ, итӏанэ уи тхылъыр къыдэкӏурат. Ауэ иджы хэкум Котляров Виктор жыӏэу зы Мариерэ Виктор Котляроврэ я тхылъ тедзапӏэ жыӏэу щыӏэщи, абымэ хъарзынэу зэрыщӏэплъхьэу занщӏэу къыдагъэкӏ. Аращи, гузэвэгъуи щыӏэкъым иджы. Аращ зэрыщытыр сэ, дауи, усэ зэратхын хуейм сыхуеджакъым. Сызыхуеджар журналистикэм, мис уэ пхуэдэу Москва, Москоу и журнализм сыхуеджащ, абым Ломоносовым и цӏэ зезыхьэ еджапӏэшхуэм абым сыщӏэсуи усэ тхыныр зэи згъэбэяуакъым, адыгэбзэкӏэ стхыт, сэ езым урысыбзэкӏэ зэздзэкӏыжт. Итӏанэ абы иужькӏэ кандидат лэжьыгъэ къыщесхьэлӏэм, абыми адыгэ хабзэр лъэщу сытетхыхьащ, сыхэплъащ адыгэ хабзэр къыздикӏым. Абы университетым сыщыщӏэсым си дипломыр зытеухуауэ щытар адыгэ мухьэжырхэм я тхыгъэхэрат, ахэр зыхуэсхьэсыжу абы щыгъуэм ар бгъущӏ гъэхэрати, къэралыр зэӏуахауэ щытти, иджы нобэ хуэдэу сощӏэж, Яхья Къэзан жыӏэу Адыгэм Америкэм тетауэ щытащ тхьэмадэ. Абы тхыгъэ хуэстхри, а зэманым имейлхэри щыӏэтэкъым, ӏэкӏэ лейтер посткӏэ хуэзгъакӏуэри, абым тхылъитӏ ӏуву ӏэрытхыу къысхуигъэкӏуэжа, абым хъыбар куэд итт, Мис ахэр къэзгъэсэбэпурэ дипломэ лэжьыгъэр стха. Ауэ университетым а еджапӏэм сыщӏэсу иджыри зы тхылъ къыдэзгъэкӏа, тхылъитӏ, усэ тхылъитӏ университетым сыщӏэсу къыдэзгъэкӏащ си дипломэм сытелэжьыхь пэтрэ. Абы къикӏыр, а усэр, усэ тхыныр ар къыщыкӏуам дей занщӏэу птхыуэ. Ар си гугъэмкӏэ Сэ сыт щыгъуи согупсысыр усакӏуэр лъэпкъым и макъыу, лъэпкъым и псэу, и псэм къикӏхэр, ар жьыбгъэм хохьэ, жьыбгъэм хэтыр усакӏуэм еубыдри, усакӏуэм кърегъэкӏ, и ӏум кърегъэкӏ, псалъэкӏэ зэгъэпэщауэ. Аращ адыгэ усакӏуэр сэр. гъэщӏэгъуэным. Нетӏэ къыжыпӏахэм тхылъ къыдэбгъэкӏыныр щыжыпӏэм, абы ипэӏуэкӏэ Мона Лизэ и ӏуэхум. Сэ сщӏэрэ, ахэм ущытепсэлъыхьым? Щоджэн Леонид дежым сыщыхьэщӏауэ щытащ илъэс зыбжанэ ипэ. Езыр дунейм ехыжащ, ахърэт нэху Тхьэм кърит. Абы мис ахуэдэу Леонардо да Винчи и тхылъ цӏыкӏуи къызитат сэ, мис абы и анэр зэрадыгэр Уэ нетӏэ абы и лэжьыгъэр ебгъэкӏуэкӏыу жыпӏати, абы хуабжьу сыщыгуфӏыкӏащ Тхьэм зы махуэ ипэ къыдигъэхъулӏэ, ар лъэпкъым и дежкӏэ куэд и уасэщ. Арат Леонид къызжиӏар. Тхылъыр, жи, къэралыр къыддэӏэпыкъуам, дэ, дэ езым тыдогъадзэри ахуэдэу догуэшыж, жиӏэу. Ауэ нэхъ щӏэх зэрызэфӏэкӏыр ар, ар хъарзынэщ, ӏейуэ. Любэ, сэ сынолъэӏуну сыхуейт, кхъыӏэ, усэм дыкъыщысакӏэ, хъуну щытмэ, моуэ мис Мыбдежым, а уи макъ дахэмкӏэ зы пычыгъуэ укъытхуеджам, дэ къыдэдаӏуэхэм къыдэплъхэмикӏ, хуабжьу я гуапэ хъуну къысщохъу. Хъунущ. Иджы сэ зыгуэрхэр къыпхуэзгъэхьэзыращ, ауэ мыбым дэ дызытепсэлъхьам нэхъ хуэкӏуу поэзие. Мыдэ Сэтэней поэмэр мис мы тхылъым Уиндзор и Уэшх щхъуафэхэр жыхуиӏэм, мыр мы къэралым сыщыӏэу къыдэкӏа тхылъти, мы къэралым и сыздэпсэу щӏыпӏэм и цӏэмрэ абым къызит усэ дахэхэм си арэзыныгъэр къэзгъэлъэгъуэн щхьэ, сызэрыхуэарэзыр къэзгъэлъэгъуэн щхьэ, тхылъми апхуэдэ фӏэщыгъэцӏэ фӏ Фӏэсщыжащ, ауэ мыбым ит поэмэ Сэтэнейм щыщ пычыгъуэ сыкъеджэнут, мыр нобэ дызытепсэлъыхьам хуокӏуэ. Адыгэпсэр зэщӏэпщӏыпщӏэу илъщ и ӏэгум дыгъэм. Сэтэней иӏэну бынхэм ар хуищӏынущ тыгъэ. Сэтэней иӏэну бынхэр Тхьэшхуэм къегъэгугъэ, яхилъхьэну ягъэщӏагъуэу къэзылъагъум лӏыгъэ, лӏыгъэ, лӏыгъэ япэ щӏыкӏэ, къэгъэщӏыну я цӏыху щӏыкӏэр гур къэбзэнущ жи, псынэпсу яхъумэфмэ, адыгэпсэр, лӏыгъэ зепхьэн щхьэкӏэ напэ ухуейщ, напэ зепхьэн щхьэкӏэ лӏыгъэ ухуейщ, адыгэпсэр щӏым и бгъэгум Къилыдыкӏыу хелъхьэ ӏуащхьэмахуэ ужьыщхьэмахуэ щӏыгу дахащэм и тхьэм, Сэтэней, Сэтэнегуащэ, къуэхэм пимыщӏыну, зы бзылъхугъэ шыӏэныгъэ мывэр зыгъэткӏуну, лӏыгъэ зепхьэн щхьэкӏэ напэ ухуейщ, напэ зепхьэн щхьэкӏэ лӏыгъэ ухуейщ. Нэгъуэщӏ зы усэ цӏыкӏуи адыгэ сабий жыӏэу сыкъеджэнут. Мыр нэгъуэщӏ тхылъ зэрытыр. Дыгъэм и гъуэгу жыӏэу. Мы тхылъым дыгъэм и гъуэгу жыхуиӏэ тхылъым мыбы мыхуэдэ фӏэщыгъэцӏэ щӏигъуэтари, а къедаӏуэхэр абы езгъэгупсысыну сыхуейт. Сыту пӏэрэ мыбы дыгъэм и гъуэгу щӏыфӏищар жыӏэу, ар упщӏу къэзгъэнэнущи, мыбым усэ сыкъеджэнущ, адыгэ сабий. О, си хэку, уэ къыпхуалъхумэ сабий, адыгэ сабий, гулъытэ, ар хъыбарыщӏэ цӏыху хейщ, Абы къихьыжынущ тфӏэкӏуэдыр, ӏурылъхьэ абы ди бзэ куур, ди адыгэбзэ губзыгъэр, нэхъ лъагэу щылъатэр бзур, ар щрапӏыкӏыщ и абгъуэм, О, си хэку, уэ къыпхуалъхур сабий, адыгэ сабий Адыгэгу, а хъыбарыфӏ, хъыбар хейр уэ къыпхуэупсэр джэгуу, джэгу пэтрэ нэр иращӏ, сабийр хамэбзэкӏэ япӏыр, адыгэ сабийм хуащӏ натӏэ хъужыныр хамэ, о, си хэку, уэ къыпхуалъхумэ сабий, адыгэ сабий гулъытэ. Иджыри зы усэ сыкъеджэн поэзи хьэмэрэ езгъэлейрэ? Къеджэ зы усэ кхъыӏэ, ӏейуэ ди гуапэщ. Си хэку, си хэку. Уэ куэд плъэгъуащ уи нитӏкӏэ, уи ӏитӏкӏэ уэ уи бынхэр щӏэплъхьэжащ, уджалэм утэджыжурэ ерагъкӏэ илъэс минитӏым уи псэр нэпхьэсащ. Къэхъунур зыщӏэр Тхьэрщ, илъэс минищым, дыгуӏэу тфӏэкӏуэдыну бзэ тхъумар, ди адыгэпсэм хамэр ириджэгуу дыхэкӏуэдэжыпэну щӏэутхъуам, си хэку, си хэку, о, сыт упсэлъэншэ, зызыукӏыжхэр уи бын дыдэрай, илъэс минищым уи бын я быныжхэм жаӏэну. Дэ адыгэу дыщытат. Сыт и жэуапыр си упщӏэ къииным? Илъэс минищым упщӏэ хуэгъэзам, дэ ди адэжьхэм я псэм щэху ихъумэм къапежьэфыну бынхэр иуха? Си хэку, си хэку. Илъэс минитӏ сурэтым уи бынхэм щыщ адыги къинэжащ. Нэхъыбэр тыркущ, хьэрыпщ,

Усэм сыт хуэдэ мыхьэнэ иӏэщ? Усэр Алыхьталэм цӏыхум зэрызыхуигъазэ бзэщ. Иджы сэ Адыгэхэм я нэхъыбэр муслъымэнщ. Абыхэм христианхэр яхэтщ. Журтым я дин къэзышта зыгуэрхэри къытхэтщ, сэ сщӏэ мыгъуэрэ. Ауэ-щэ, сэ быдэу-быдэу сыхэплъащ мис мы усэр, усакӏуэр. Дэнэ, мыбым сыт и мыхьэнэр? Мы усакӏуэм и лъэпкъым, лъэпкъ тхьэмадэхэм зыкъыхуагъазэу мы усакӏуэм и тхылъхэр къыдэкӏыу дунейм къытехьэу, мис нобэ Иннэ Кашежевэ жыӏэу Зы усакӏуэшхуэ урысыбзэт зэрытхэр, ауэ адыгэ Къармэхьэблэ къыдэкӏа дапхуэдэу щымытми, икъукӏэ, икъукӏэ и цӏэр лъагэу дэкӏуеяуэ мис апхуэдэ усакӏуэти щэ. Къэралым ахъшэ къыбгъэдэкӏыу дэ ди хэкум Тхьэмадэхэм къыбгъэдэкӏыу а тхылъыр къыдагъэкӏакъым. Ар а Котляров жыхуэсӏэ Викторым ахъшэ зэхуихьэсри, а цӏыхубз цӏыкӏу дунейм ехыжам, адыгэ усакӏуэм, и тхылъыр къыдигъэкӏыжащ. Иджы еплъ Къурӏэным итыр, Баязид. Сэ сфӏэгъэщӏэгъуэну Къурӏэнми, Библие жыхуаӏэми соджэ. Ахэр псори ипэ Пэжыр къыздикӏыр а ахэри тхылъщ, абыми щӏэныгъэшхуэ къокӏыр, ӏэмал имыӏэу абыхэм уеджэу, абым уегупсысын хуейуэ щытщ. Абым Ясин жыхуиӏэ сурэм хэтщ мыхуэдэу. Абы дэ усакӏуэхэм ӏэщӏагъэр еттащ а усэр ятхыфыну жиӏэу. Ар гъэщӏэгъуэн. Ар, ар дэ усакӏуэхэм апхуэдизу сэ си щхьэр згъэлъапӏэуракъым. Сэ жысӏэр псоми зы лэжьыгъэ, зы ӏуэхугъуэ диӏэу мы дунейм дыкъытехьащ. Мыбым зыри псэууэ дыкъелынукъым. Мы дунейм тету хъуар псори зэгуэрым дытекӏыжынущ. Мыбым дэ дыдейуэ зыри диӏэкъым. Дахэу, лъамцӏэу, ӏэпцӏанэу дыкъызэрытехьам хуэдэ дыдэу зыри зыдэдмыхьу дытекӏыжынущ. Ауэ цӏыху къэскӏэ зы ӏуэхугъуэ унафэшхуэ зыбгъэдэлъым, къытпщэрилъхьауэ щытщи, дэ зыдогъэзащӏэ, дэ зыдгъэзэщӏэфрэ. Хъуми, мыхъуми, мис иджысту, например, а Леонардо да Винчи и ӏуэхум лъэщу сыхоплъэ. Абы уи фӏэщ хъурэ а художник инышхуэм, а сурэтыщӏ мы дунейм ар къэзымыцӏыху зы президенту е зы къулыкъу зэрихьэу е тхьэмыщкӏэу Африкэм деж щегъэжьауэ модэ Кувейтым щыщӏитӏыкӏыжу дэ дымыцӏыху щӏыпӏэхэм Англием, Америкэм, ди хэкум щыщӏитӏыкӏыжу, абым и цӏэ зэхэзымыха и сурэтхэм щхьэкӏэ. И сурэтыр иджыри къагурымыӏуауэ, къикӏыр къагурымыӏуауэ нобэ къыздэсым яджу апхуэдэщи, абы зэман иӏащ, зэрысурэтыщӏыр игъэпщкӏуу, ахъшэ къилэжьын щхьэкӏэ.

яригъэщӏэну, лэжьыгъэ ахъшэ къилэжьуувын щхьэкӏэ. Мыр щӏыжысӏэр-щэ Хэкум сэ зыгуэркӏэ сешхыдэу, езгъэпудыну тхьэмадэхэр яужь ситуракъым. Сурэтыщӏхэр, гъуазджэм хуэлажьэ цӏыхухэр, усакӏуэхэр. Лӏэщӏыгъуэкӏэ, лӏэщӏыгъуэкӏэ мис апхуэдэу я ӏуэхур къокӏуэкӏыр. Гу къытлъатэкъым, ауэ дэ ди макъыр, сурэтыр, макъамэхэр, гъуазджэм къызэщӏиубыдэ псори ар лъэпкъым и набдзэщ, лъэпкъым и нэщ, лъэпкъым и макъщ, аращ адрей лъэпкъхэми укъызэрацӏыхур. Зэгуэрым къытехьэнщ тхьэмадэхэри абыхэм гу лъатэу псалъэм папщӏэ. Сэ псалъэм папщӏэ мис мыкӏэ зыкъэзыжыпщи, а Арсен Къанокъуэхэ я къуэм ауэдиз пщӏэрэ нэмысрэ щӏыхуэсщӏыщэ. Абы куэдым мис ар я тхылъ къыхудигъэкӏыу, я ном хищӏ къищӏэу мис мы фестиваль дэкӏ къызэрыхьэхэр. Мыхьэр мыбым ахэр зытегъэкӏуэдэн и фӏуракъым. Атӏэ адыгэм и гъуазджэм зыщӏыпӏэ дей Зы цӏэ къыщыхъуным, зы нэфӏ щыӏэным, гу къылъатэным. Ди лъэпкъыр зэрыкуур, зэрыдахэр мыбыхьэм къагъэлъагъуэмэ, ди лъэпкъым пщӏэ къыхуащӏын, ди бынхэм я щхьэм пщӏэ хуащӏыжын, жыӏэу мис ауэдэу егупсысура? Ди бынхэм я бзэр зрагъэщӏэн щхьэ, дадыгэщ жаӏэу ирипэгэн щхьэкӏэ. Ди щэнгъуазэм культурэ жыхуаӏэм бзэ псомкӏи culture жаӏэ. Зыхуэгъэзауэ абым ӏэмал иӏэмэ гу лъату дэӏэпыкъуу яӏэту щытатэмэ, ахьей ар, ар дэгъуэт. Сэ мыбы ӏейуэ сыщхьэпрехыр, сэ сыкъэбгъэувыӏэн хуей, Баязид, мыр, мыр дэ си гум узу илъ зыгуэрщ, ищӏэ. Сэ сыкъэувыӏэнукъым мыбы схуежьа нэужькӏэ. Упсэу ара, Тхьэм уригъэфӏакӏуэ, Тхьэм уигъэузыншэ, куэд и уасэс, Ныщхьэбэ псалъэ псо, псалъэ далъэ, ӏейуэ мыхьэнэшхуэ зиӏэ гупсысэхэр къыджепӏащ. Сэ мыбдежым ди нэтыным тӏэкӏу и кӏэушми дыкъэсу дыхуежьащ. Нэтыным и кӏэушу ди дэӏуэгъухэм къыдэплъэм захуэбгъэзэну ухуейт, сыт яжепӏэнт ныщхьэбэ къыдэплъахэм? Адыгэу дэнэкӏэ тетми, псоми зы лъэӏу закъуэ фхузиӏэщ. Фи адыгэбзэр ӏэмал иӏэмэ зэвгъащӏэ, фи адыгэ хабзэр ӏэмал имыӏэу фщӏэнущ адыгэбзэр щыфщӏэм дей, фи бынхэм бзэр ӏурыфлъхьэ. Фи псалъэм папщӏэкӏэ мис нэмыцэбзэри, латинри, инглыбзэри, францызыбзэри, хьэрыпыбзэри, Тырку бзэри псори сыт хуэдэ идиш, сыт хуэдэ бзэри фи быным щызрагъэщӏэфкӏэ адыгэр ӏей губзыгъэщ, адыгэ сабийм къэухьышхуэ иӏэщ, акъыл иӏэщ. Адыгэбзэр абы хэвмыдз. Абы къищынэмыщӏауэ псоми сынывэхъуэхъуну сыхуейщ. Фи щхьэм и лъэпӏагъыр, и лъагагъыр фщӏэуэ, адыгэу ущытыныр зэрынапэр, зэрыдэхагъэр, зэрыкупщӏафӏэр зыхэфщӏу, узыншу, дахэу, сыт хуэдэ къэрал фыщыӏэми фадекӏуу, фахэзагъэу, дахагъ къахуэфхьу, ар псори Хэкум къезыхьэлӏэжыфын. Алыхьым дищӏ. Тхьэм жиӏэ, Тхьэм жиӏэ. Сэ мыбдежым ди нэтын еплъхэм фигу къэзгъэкӏыжыну сыхуейщ. Нэтыным ди хьэщӏащ адыгэ усакӏуэ, литературэдж, журналист, зэдзэкӏакӏуэ, кинопродюсер, филологие щӏэныгъэхэм я доктор, щӏэныгъэхэмкӏэ Дунейпсо Адыгэ академием, Урысей Федерацэм и тхакӏуэхэм я зэгуэтым хет Бэлагъ Любэщ. Любэ, иджыри зэ фӏыщӏэ пхузощӏ ди нэтыным укъызэрырихьэлӏамкӏэ, тхьэразы къыпхухъу. Аращи. Фыкъызэрырихьэлӏам щхьэкӏэ тхьэразы къыфхухъу. Упсо, упсо, Тхьэм уригъэфӏэкӏуэ. Къыдэплъахэм, ныщхьэбэ кърихьэлӏахэм фӏыщӏэ гуапэ фхудощӏ, ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, абдежым сэлам щызэтхыжынщ. Узыншэ фыхъу, фӏыкӏэ Тхьэм дызэхуигъазэ. Узыншэу, Алыхьым узыншэ фищӏ. Узыншэу. Псо, псо.